An Rós, Gearrscéal de Ros le Gearóid Ó Coillte. Bhí sé á ghrianadh féin ar an deic, hata tuí ar a cheann, léine spraoi air agus gearrbhríste. Bhí an ghrian ag glinniúint ar an uisce agus bhí leoithne bhog ghaoithe ag séideadh. Bhí an long ar a slí ó New York go Learpholl i Sasana. Bhí Seán ar a shlí go tír dúchais a athar. Chuig a thír dhúchais féin, d'fhéadfá a rá, tír a shinsear, tír na naomh is na n-ollamh. Bhí sé ina shuí ansin, a shúile dúnta, a smaointe measctha idir sceitimíní agus faitíos. Ba thír scéal agus finscéal í Éire riamh. Smaoinigh sé ar na sléibhte ríoga, na hailte arda, na páirceanna glasa, na foraoisí ársa. N'fheadar cad a bhí roimhe. B'amhlaidh an scéal leis na paisinéirí ar bord, a scéal féin ag gach duine, iad siúd ar thúrsaí gnó, dream eile ar saoire, dream eile ar cuairt abhaile. Rinne Seán comhrá agus caidreamh lena lán ach bhí sé tógtha lena chuimhní féin. Bhí a lán ar eolas ag Seán faoi Éirinn, cé nach raibh sé riamh ann, b'eol dó an stair, an ceol agus na nósanna. Óna athair a d'fhoghlaim sé gach rud. Chuaigh Peadar Ó Floinn go Meiriceá sa bhliain míle naoi gcéad ag lorg saol níos fearr, ach ní dhearna sé dearmad ar a dhúchas riamh. Bhí sé faoi dhraíocht aici. Phós Peadar cailín álainn de dhath ó New Orleans i 1906, agus rugadh Seán dhá bhliain ina dhiaidh sin. Níor ghnách pósadh idir an dá chine, dubh agus bán, an uair sin, toisc an ciníochas a bhí forleathan. Ach níor chuir sin isteach ar Pheadar. Níor tharla a leithéid sa bhaile. Shuíodh Seán ar ghlúine a athar san oíche ag éisteacht leis na scéalta faoi Fhionn Mac Cumhaill, ceannaire ar laochra na bhFianna a chosain an tír ó choimhthígh. Cúchulainn, a sheas ina aonar roimh arm Uladh agus laochra eile na hÉireann. Ná déan dearmad ariamh, a leaidín, a deireadh Pól lena mhac, is de shíolra na bhFianna tú, saighdiúirí agus filí. Ritheann fuil uasal tríot, amhail na daoine sin a throid ar son saoirse agus ceart. Shuigh Seán ar an deic, ag smaoineamh dó féin. An ionann an Éire anois agus an tír a labhair a athair faoi? Arbh bhrionglóid é? Ar mhair Éire na naomh ariamh? Cén sórt Éire a bhí sé ag fanacht leis? Thuig Seán go raibh sé ag tús aistir. Bhí eachtra ag fanacht leis, Eachtra faoi cheilt i mbrat ceo baile a athar. Nuair a bhí Seán ina dhéagóir, chuaigh sé ag obair i monarcha, ach ní raibh sé sásta. Gach tráthnóna tar éis na hoibre, chuaigh sé go dtí an club dornálaíochta a bhí gar dó. Rinne sé traenáil ansin. Dornálaíocht a bhí aige mar chaitheamh aimsire, agus bhí súil aige dornálaíocht a dhéanamh mar shlí bheatha amach anseo. Fear láidir téagartha a bhí ann, agus bhíog a chroí gach uair a sheas sé sa chró. Bhí sé gasta agus lúfar. B'iomaí comórtas a ghlac sé páirt ann agus chuaigh sé i bhfeabhas go tapaí. Faoi dheireadh chuaigh sé le dornálaíocht proifisiúnta. D'éirigh thar barr leis agus thuill sé stór mór airgid. Ba mhinic daoine ag magadh agus ag fonóid faoin fhear mór de dhath agus an ghruaig dhearg. Ba chuma leis. Thug a chumhacht sa chró dornálaíochta freagra dóibh. Cé go raibh saol an mhadaidh bháin aige, ní dhearna sé dearmad ar ghealltanas a rinne sé lena athair. Nuair a bhí Peadar ar leaba a bháis labhair sé le Seán. Bhí an guth lag ach bhí na focail soiléir. Seán, a mhic, ná déan dearmad. Téigh go hÉirinn agus aimsigh uaigh do sheanmháthar. Cuir rós ar an uaigh ar mo shon, agus abair léi nach ndearna mé dearmad uirthi ariamh, agus beidh cuimhneamh agam uirthi go deo. Ba mhinic a labhair Peadar faoin bhean chroíúil sin a choinnigh an chlann le chéile in am an ghátair. Nuair a thug Peadar cúl ar a bhaile agus chuir sé chun bóthair bhí sí de shíor ina chroí. Anois agus Seán ina shuí ar an deic, smaoinigh sé ar an dualgas a leag a athair ar a ghuaillí. Níor fhear mór téagartha é a thuilleadh. Bhain taom croí dó. agus ní raibh sé ar fónamh ach ba dhualgas é a chomhlíonfadh sé. Bhíodh sé dílis do mhian a athar. Uair an mheán lae a bhí ann nuair a shroich sé Learpholl. Bhí an oíche ann nuair a shroich sé Áth Cliath. Bhí seomra in áirithe aige in óstán beag agus ba ghearr go raibh sé ina chodladh. Ach bhí sé ar bís. Leag sé cos ar thalamh diaga a dhúchais. Ach thit a chodladh air faoi dheireadh. An mhaidin dar gcionn, rinne sé a shlí ar an traein go Iúr Cinn Trá. Ar aghaidh leis ansin go baile beag ag bun Shliabh Guailne. Bhí béile aige ansin agus thosaigh sé ag siúl i dtreo na roilige a threoraigh fear dó, suas an casán gairbhéil. páirceanna áille glasa ar gach taobh de, fallaí cloch, ba ag cogaint na círe, áilleacht a bhain leis an seansaol. Tháinig sé ar an reilig i ndeireadh dála, áit í a ndearnadh faillí ann, féar agus fiailí thar timpeall. Isteach leis agus thosaigh sé ag lorg na huaighe. Chonaic sé an leac clúdaithe le caonach. Thóg sé dos féir ina láimh agus ghlan sé an leac. Bhí sé doléite nach mór, ach chonaic sé na focail Cuir paidir le hanam Rose. B'in an uaigh. Rith deoir leis. Táim anseo, Daid, a chogair sé leis an ghaoth. Rinne mé mar a d'iarr tú orm. Táim tagtha abhaile. Chuir sé trí rós ar an bhféar, rós dá sheanmháthair, rós dá athair agus an rós dheireanach dá mháthair. Chuaigh sé ar a ghlúine ar an bhféar tais. Ghuigh sé ar son na ndaoine a raibh tionchar acu ar a shaol. D'éirigh sé. Bhí sé tuirseach. D'fhág sé an roilig agus shuigh tamaillín ar an bhfalla. Dhún sé a shúile. Bhí sé sásta. Bhí mian a chroí aige. Ansin ina shuí ar fhalla na reilige, thit a chodladh ar an bhfear dea-ghléasta leis an ghruaig liath, Seán Flynn. Is ansin a fuarthas é an mhaidin dár gcionn. Ní raibh a fhios ag éinne cén fhad a bhí sé ann. ach shroich sé deireadh a aistir i measc a mhuintire.